ola ndipo sabata ino macheza athu kapena kuti programu yathu ikhale yopitirira pa programu imene tidakupatsirani sabata yatha sabata yathatu tidali ndi mlendo amene ndi wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani cha peoples development pdp amene ndi rose sakala ndikulandireni mu programu inonso mu sabata inonso a rose sakala uh, pano pa wailesi ya mzati zikomo kwambiri awa chabwino uh, mu sabata yatha ija munakamba nkhani yokhuza kuti mudapereka ma ideas anu ku bunda kumene mmaphunzira nthawi imeneyo uh, mudapanga generate ndalama sukulu idayamba kutenga kupeza ndithu ndalama 60% imene mmainena ija uh, mwina timafuna sono timvesese kuti mutachoka ku bundako mudachitanso maphunziro ena Eh, ndinachitanso maphunziro ena Mhm. ya like mene anene amuja Mm. ndinayamba ku christ embassy okay Ah, ku christ embassy Mm. ndi mpingo umene umasogozedwa ndi mbusa otchedwa kuti pastor chris pastor chris uh, nigeria nigeria okay pastor chris ndi munthu mmodzi amene amakhulupirira on success okay kuti you can become anything you want Mm. eti uh, chilichonse chimene malingaliro ako ayikapo mtima yes iweyo ukhoza ku- kuchifikira Yes.
mukandifunsa kuti pastor chris munayamba kuwapanga follow liti mm. ine pastor chris nayamba kuwapanga follow ndili street kid okay amatipasa timabuku tawo tolemba mwezi ndi mwezi amati rhapsody tima daily devotion mm. Zimene zinandipangisa ineyo kuti ndikhale ndi chidwi chobwerera ku sukulu komanso nkulimbikira kuti ineyo ndisadzasiye sukulu unali uthenga ndi ziphunzitso za Pastor Chris aja Okay. chifukwa uthenga uja ine ndinaukhulupirira kuti uthenga uwu ndikaugwira ndi undichosa ineyo kukhala street kid Okay. kukafikira pamene ndikufuna Okay. chifukwa chonena kuti waja ma- it doesn't matter chimene uli panopa or ma circumstances amene uli nawo koma iwe ukakhulupirira zimene akuphunzitsa iwowa kuzera mmawu a mulungu moyo wako ukhoza kusinthika nkukhala wanyuwani okay so chimene chijachi ndinafuna kuti ndichikambe fa ndi chimene tizibwererako pafupi ndi pafupi kuti muone kodi chimene chimamupangisa rose kukhalabe wolimba mtima olo ololera kuti avutike eti fa olo ndili kubunda kuja ndimakhala two weeks one week osadya anthu amandiseka ndithu ndimatha kukomoka ndi njala Mu- mukutisimikizira pano kuti muli ku sukulu mwakomokapo ndi njala ndakomokapo ndi njala ndimakhala osadya eti and pena anzanga amangondisonkhera eti palinso anzanga a tinaphunzirana ku sekondari nkhanizi akuziziwa fa amandisonkhera eti maumbwa oti for mwana anthu amati kayende zoti anthu akhala pagulu akuyendesa mbale kuti kayende aliyense aikemo chakudya Okay. kayende ka chakudya kayende ka drink kuti andisonkhere ine ndipeze nawo chani chokudya zovala zenizenizi anthu amachita kundipatsa Okay. machita kusowa ndi mapadi ngati munthu mtsikana you know? so moyo wathu unali wovuta unali wolimba ndithu komano Ineyo ndinangokhulupirira kuti ineyo ndidzakhala mmodzi mwa atsogoleri akulu kwambiri m'dziko lapansi lino komanso ndidzakhala munthu amene ndikadzafikira pamene ndikufuna, story yanga ndidzapanga share kuti idzapange inspire anthu. Okay. Ndikupanga share lero koma sikuti story yanga inatha ayi, still unfolding. eti? So ntachoka ku Bunda kuja nayamba ntchitono nayamba ngati attachment Okay. ku bungwe ku Chitedze research station Okay. ku bungwe limene amalitcha ah, international institute for tropical agriculture iita okay tayamba choncho magwira komwe kuja kenako anandipatsa mwayi wa ntchito weniweni okay kukhala national youth agribusiness officer okay kenako ku america kunachitika masankho donald trump anawina mmene amawina trump anabweretsa lamulo loti america first so ifeyo tinali opangidwa fund ndi boma la america mm. so project yathu inali imodzi mwa project amene inapangidwa affect pamenepo mpameneno moyo wanga unasintha kuchokano ku agriculture sector mm. kufika kumene ndili panopa okay okay because ndoti ntchito yanga inatha ku Chitedze kuja ndinayamba kulemberano ntchito zina amene anadzanditenga ngati ntchito ah, anali bungwe lotchedwa voluntary service overseas vso ananditenga ngati project coordinator Okay. wokayang'anira kuti kodi achinyamata angatengepo gawo bwanji kumbali ya maphunziro za umoyo ndi za chuma okay so ine ndinali ngati ndikupita kukaphunzitsa mmene achinyamata angatengerepo gawo so titayamba first 6 months mmene anandipatsa ngati contract yanga ya 6 months remember munandifunsa kuti mwayi wa ntchito mmaupeza Yes. koma ndakuza ntchito zake sizikhala mmene muziganizira kunyada panalibe Mu- apapa muona kuti ndikutenga ntchito koma contract yanga ndiya 6 months Okay. kwa IITA kuja ndimayendera ma 3 months 3 months eti ndachinyamata ochepa amene angalole zimenezo ambiri amafuna one year contract ndipatse two years three years ma benefits pamenepo so ifeyo ndoti kungomenya imeneyo ili ngatibe ngati ganyo ganyo basi bola ulipira lenti koma sungapangire chilichonse ndalama yake so ndinapitabe kukayamba ntchito ija mmene imakwana 6 months anali okhutira ndi mmene ndimagwirira ntchito nde anati "Ah, bwanji project iyi tipitirize for the next one year okay pamenepaja nde anandipatsano contract ya one year mm. atandipatsa contract ya one year ine ndinatengerapo mwayi mm. one year basi ndingokhala pano pamagwira ntchito Mm. indithandize ndipange kuso sukulu okay so nalembera kuti ndikapange for mmene nabwera ngati project coordinator mmene amapanga extend kuti tipange one year poti aona mmene ndagwirira ntchito Mm. anandipanga promote to project manager okay Ndala.
coordinator mukupita pa manager sopano okay Ndala, manager samakhala munthu basi wongokhala osakhala well equipped mm. so it made me do an MBA uh, masters in business administration okay but my major was in finance okay zachuma tsopano zachuma mukuchoka ku agriculture mukuchoka ku business mukupita ku finance Eh, finally muona Okay.
kuti maneja wabwino pa chilichonse akuyenera aziwe kuti chuma angachiyendetse bwanji pa kampani eh.
okay so napanga chuma cha pakampani komanso chuma cha boma okay public sector finance komanso ah, mwamwayi ena amakhala kuti ndo kabungwe mungayendetse bwanji so ndinapanga zimenezozo ku malawi institute of management mim panopa kumayitcha kuti malawi school of government anasintha and mmene contract yanga imafika ku vso kuja kuti one year ija ikutha ndikuti ineso ndamaliza one year ya masters yanga kenako Eh, ndi- ndi- ndimmene mmene tikuchezera ndi rose sakala amene ndi first vice president wa chipani cha people's development pdp Ah, kukamba nkhani zokhuza moyo wawo mkatikati mwa programu imeneyi ya mlendo wathu msabatayi ine langa dzina ndi evans matola Ah, mukupanga masters pamene mukumaliza masters

uh, bungwe lathu linali funded by the british so eh, ku uk kuja corona inavuta kwambiri mm. the priority inapita ku covid-19 response okay so anatiuza kuti we should close up anatipasa miyezi inayi ya four i think yowonjezera covid uja inayamba february anatiuza kuti by july ndi mwezi womaliza titseke Mm, mm. so ndi kuti mwina 4 5 months Mm, ine ndi kuti ndifuna ndipitirize sikulu koma pompo ndi kuti ndayamba kujana kale mm. Mm, so ndimapemphabe thandizobe kwa anthu amene Okay. angandithandize pamene ndikuperewera mm. of course nalipira uh, temu iyo imene timamalizisamo Mm. napanga term yomaliza yanga ya mba anandithandiza fees ndi a honorable bright msaka okay amene ndi okay okay yes, okay yes. so anandithandiza kulipira my semester yomalizira ya mm. mba mm. namalizadi mba ija mm. ndikupanga graduate mm. mmene ndimapanga graduate ndikuti nanga si uku contract yatha mm. komano ndikuti ndikusaka ntchito kwina Mm. so zinapanga coincide kuti mmene before graduation mwamaliza si mumakhala mukudikira nthawi imene timadikira ija Mm. ndinapeza ntchito ku bungwe lotchedwa john hopkins university Okay, Uh, okay. imene ili university ya ku america uh, amapanga maproject kunoko okhuzana ndi child marriage Mm. nde anandichosa ku lilongwe kundibweresa ku blantyre kuti ma area ndizayang'anira uh, blantyre ino machinga ndi chikwawa okay okay Mm, so nabwera kunoko ngati program officer bungwe la john hopkins ndi loti limathandizidwa ndi boma la america mm. so nditabwera nditayiona ntchito yangayo naona kuti ah, napanga za agriculture diploma ndi degree Mm. ndapanga za finance zimene zikundithandiza kukhala manager wabwino Mm. ndi mmenenso ndingapangire manage anthu amene ndikugwira nawo ntchito ngati ku um, uh, management aspect Mm. koma nkhani ya zaumoyo iyi Mm. ineyo ndikuti ndikuperewera nde kukhala sikuti bungwe likundiuza Mm. okay so naona kuti uh, i think ndipitirizebe sukulu ingakhale ndapanga koma ndipitirize Mm. so ndinalembera ndinalembera kuti ku college of medicine kuti ndikapange masters ya public health Mm. ananditengadi Mm. kuti nthawi imene covid ali pakati funding ikuvuta ndalamanso ikuvuta Mm. timavutikabe fees ija okay and fees yanga ya masters yanga yachiwiri Mm. anandithandiza kwakukulu ndi Ah, Tom Mpinganjira. Okay, okay. Dr. Tom Yes, Mpinganjira. yes. Ndi amene ananthandiza kwambiri fees yanga ya ya masters yanga yachiwiri. Mm. Masters ija naimaliza ndithu. Okay. Kupanganso graduate. Okay. Chimene ndikukambira izi nchonena kuti pamakhala munthu wovutika Mm. anthu amafuna akuthandize Mm. komanso pena anthu amachulusa chibwana osalimbikira sukulu ija osapanga Thandizo graduate. lilipo koma you don't utilize it. Upanga zibwana. pamene anthu ngati ine thandizolo likangopezeka Mm. sukulu ija nde timayipanirira Mm. ndikuyimaliza mu kanthawi kochepa kamene kakanakhalapo Mm. kuti maganizo oti asiya kutithandiza asanapezeke tikhale sukulu ija tatani tathana nayo zimene Okay. zimamulimbikitsanso munthu amene akulipirira fees aziona kuti mfanayi koma akuyikapo effort tiye ndimuthandizenso komanso zimathandizanso kuti anthu ena akazapempha azakhale ku- asazabwerere mbuye azati ayi mfana uja analimbikira mwina uyunso alimbikira pamene pena tikakhala kuti ife amene tathandizika sitikulimbikira timatsekera khomo anzathu ena amene akanathandizika foti akuvutika Yes. koma foti ife sitinalimbikire ndakamba izi dala ncholinga choti anthu ena mukhozaona kuti ayi ine mwina ndifuna thandizo anchani wani mu story yanga ndikupanga summarize ndekuti muli ineyo kuyikapo mtima kumazithandizako ndekha mbali yanga anthu amene akubwerawo akuwonjezera pamene ineyo ndikupanga kale Mm. ambiri ife timangoti fizi ndilibe ndikukhala pasi Mm. koma panokha mupangapo chani then mwayiso ukapezeka mwayiwo tikugwiritsa ntchito bwanji Mm. zinthu ziwirizi mukaziunika bwino Mm. zimene zimasekereza anthu mwayi kapena zimene zimapasaso anthu mwayi kuti azithandizika kodi mmalalikira chifukwa mu- mu- munangokamba kuti ine kutchalitchi kwathu zomakhala kale ngati kuti program iyi ipange turn into uh, motivation session so nthawi yonseyi ndimakamba za christ embassy ineyo ndinali ngati m'busa wachinyamata amene ndimayang'anira chu- youth ministry church kwathu okay ndinadzala mabranch a chinyamata m'mayunivesiti onse a kumalawi kuno a christ embassy ndekuti believers loveworld ndi imene ili ngati campus fellowship timaitcha believers loveworld so BLW ndekuti ndinadzala m'macampus onse a mayunivesities okay Zo- zo- zopemphera zimachitika eh kwambiri munabadwa mwatsopano liti ndinabadwa mwatsopano mu chaka cha 2010 okay yes Chabwino.
then ndekuti kumbaliso yo yothandiza anthu eti mm. ineyo ndikuthandizika Mm. komanso ine ngati Rose mukuchepekedwa kwanga mu story yanga momwe ndakupangira mm. summarize kuchoka 2010 kuzafika pamene ndimamaliza olo masters yanga yachiwiri Mm. ndathandiza anthu ochuluka okay ndathandiza anthu kuwalipirira mafizi ena mpaka pano anafika ku college ndinawatenga ali ku primary inu mutathandizidwa muthandizaso ena Mm-mm. okay ndekuti mukuthandizika mwanga momwemo mukuchepekedwa mwanga momwemo umaona kuti ine ndikufuna fizi ya ku university Mm. koma nzangayi akungosowa fizi ya ku secondary Ka 20,000. Ndi 20,000 Mm. eti? ndinali ndi ana ineyo almost 16 amene ndimathandiza ndili kugwira ntchito kwa World Vision ndikugwira ntchito Save the Children pa ndalama yomwe ija ndimahafulapo Mm. kuyipitisa uku kumathandiza atsikana ineyo sindimafuna mtsikana ap- akhale vulnerable kuti azibambo apezerepo mwayi ogona naye ndi cholinga choti iye foti wavutika mwina pa, pa, pa nkhani imeneyo mwakamba kuti munakhalapo street connected kid uh, experience inali motani Experience yake siyabwino and ndikuthokoza kuti panopa ku Blantyre Sintachiru Blantyre Jomo has been one of the people oti anakhalako ku street eh, mayor wanu BT2 wa ku Blantyre kunoko moyo wa mstreet ndi wovuta umakhala prone ku abuse yosiyanasiyana komanso mu- mu- mentally umatha kukhala disturbed because umakaona zinthu zosiyanasiyana umakhala ulibe pokhala pokhazikika komano ineyo chimodzi chimene zimene ndinadusamo chimene chandithandiza nchoona kuti sindifuna anthu kudusamo mu zimene ine ndinadusamo ndi chophi- chiphinjo chiti chimene muli mu- muli mwana wopemphapempha m'misewu munakumana nacho ziphinjo ndi zingapo choyambirira aliyense amaona ngati munthu wopempha ndiokuba Mm. ndi anthu amakumenya Mm. eti anthu ambiri they're violent amakumenyani kukuthamangisani zina zake and azibambonso osiyanasiyana amatengerapo mwayi osiyanasiyana okay Ah, kukhala munthu wamayi komano ndi moyobe woti siwopereka ulemu Mm. ukhala moyo wopempha womagona panja pa shopu mwagonapo panja nanga ndimakhala usiku kokhala nkomweko kukhala komweko kumakasamba mumtsinje so ndi life yoti sungafune and mpake ndimanena kuti ndikamafuna to rewrite the past this is the past i don't like to talk about it but i want to rewrite it by kukuonesetsa kuti rose sakala ndi uti mm. uh, ineyo rose sakala amene ndikufuna anthu amuziwe ndi amene ndikuchitayu uyu ndimpitiriza kumamulemba uyu kumachita zimene ndikufuna mm. osati zimene ndinadusamo foti mm. ndinalibe control over mm. my life mm. mm. zinthu zija its traumatizing sindimazifuna and sindimafuna munthu aliyense atazadusa moyo umene ine ndinadusamo chifukwa ndi moyo woti ndiochepa amene angadusemo mm. ndikukhalabe abwinobwino nkumapitirira ndi moyo wako ena amakhala ali ndi mkwiyo wina wake mwa iwowo ena amakhala kuti sangakhalenso sociable ndi anthu Yes, yes. ena sangathenso kubwerera kusukulu ena amakhala moyo wachigawenga womwewo so kuli ziphinjo zingapo but like i said throughout my journey ndathandiza asikana osiyanasiyana kuwachosa ku mabanja kuwatumiza ku sukulu mm. napanga run ma initiatives anga mdziko muno othesa maukwati mm. ma initiatives amene I got the attention of the commonwealth mm. a commonwealth mpaka kubwera kunoko kumalawi kuzaona ntchito imene tikupanga mm. nalandirapo ma award osiyanasiyana kuzera mu Uh, ntchito imene ndikupanga ndi achinyamata kuwalimbikisa pa chuma kuwabwezeresa ku sukulu mm. komanso fighting for justice mm. i was among the few young people amene tinathandizira boma la malawi kulipusha kuti lisinthe age of child from 16 to 18 mm. that demanded the constitutional change mm. eti tinapanga ife refer- tinapangisa referendum mpakana constitution ija kusintha kufika pa 18 eti ndizoti zimachitika mukupemphapempha kwanga momwemo mm. komano sindimalola kuti ingakhale ndikupempha fees mm. koma mutu wanga sunapite kukagona i still have my brain i still need to make use of it mm. so like i said ineyo i'm a malawian but as a malawian dziko langa ndikulithandiza motani mm. eti ndapitapo maiko akunja kukayankhula mmaconference akuluakulu ndikubweretsa chimangalo malawi kunoko ngati njala ya nthawi imene nali mulamuliro ndisatchule ulamuliro zioneka ngati politiki chifukwa panopa ndi ndi munthu wandale komano mwina tizaka tingapo tapitapo kunali njala ina yake yayikulu Mm. nathandiza kubweresa ma metric tons ochuluka kwambiri achimanga kumalawi kunoko ndakalankhula ku brussels pakati pa uh, akuluakulu a, a ku european union mm. komanso a united nations mm. ndi ena anapanga pledge chimanga chochuluka chimanga ichi chinabweradi kumalawi kunoko kumalawi chitabwera kumalawi kunoko chinagwiritsidwa ntchito ngati kampeni but tibwere sono pamenepo uh, throughout the program tangwaudza anthu kuti ndi vice president wa pdp vice president wa pdp koma sakudziwa kuti kodi sono chidwi choti mulowe ndale nda- ndale zake kukalowera ku peoples development party eh, chidachitika ndi chani mene nanena muja mm. ine abusa anga ndi pastor chris mm. Mm, pamene nkhani yathu yonse izibwerera pompano mm. mautenga onse amene ndimamvesera mukuvutika kwanga ndimavutikako mm. ineyo ndinaziuza kuti and ndinatchulapo i think program ya wiki yatha kuti ndinatchula kuti ineyo i want to be a world class leader yes yes yes yes ndikukumbukira world class leader ameneujayu muli zinthu zingapo zikuluzikulu zimene ine ndinayika kuti ndifuna kukwanirisa choyambirira ndimafuna kukhala united nations secretary general Kuti- united nations Sec- secretary general chimene mufuna mukhale mulembi wa bungwe la un e, ndinanena kuti zimenezozo zili mmodzi mwa world class leaders Okay. amene ndinakamba kuti nthawi imeneyoyo mm. anthu amene amandiziwa ine amandipanga madam unsg eti secretary general eti komano mumasomphenya amene ajawa ndinaona kuti kuti ndizafikire ineyo pofika pamenepajapa Mm. sipangangochitikayi Mm. umayenera kuti charity begins at home Mm. kodi kunyumba ndikupangapo chani Mm. Ah, ndi kunyumbako ineyo ndinayamba kukhala involved muzinthu zambirimbiri Mm. Eh, masukulu mukuti muoneke utsogoleri umachoka patali Mm. nakhako speaker wa student union council nakhako president wa student union council Okay. kumakwera nakhala pamene ndimayamba zanga za chinyamata kwambiri active cha ma 2011 Mm. nakhala global youth ambassador mm. wa africa i was looking after 16 countries Mm. anandonjezera maiko kukhala global youth ambassador wa plan international 75 countries Mm. um, zinthu zija ndoti profile yanga ikunka nimapita Mm. and eh, ndinayamba kutumikira kwambiri ndale kudzera ku chipani cha dpp okay uh, zaka zapitazi olo zimene timapanga chisankho 2019 muja ndikuta ndikutumikira ndithu ku ma region chani eti chikhumbokhumbo changa nthawi imeneyo chinali choti ndimafuna kupanga serve ngati director wa youth okay pali zimene ndimapangazo zimapanga align kwambiri ndi director wa youth kenako over some time mmene chipani cha people's development party chimayambisidwa nakhala nawo m'modzi mwa matrustees oyambisa chipanichi okay Ah, ndinaserva ngati interim youth director okay mpaka na nthawi ya convention pamene timapita ku convention ndinaona zakuti ah, za uyouth tachitapo koma think tathandize bwanawo mu njira ina tatumikira malawi mu njira ya utsogoleri wa first vice president okay mene ndimapanga chiganizo chimenecho ndikuti anthu ambiri kale adayamba kale kumandifunsa kuti kodi inu simuyimira Inu kodi simuyimira mulitu ndi utsogoleri anthu andale amati anthu andituma ndipo ndi anthu ndinene ananditumadi okay koma chimene ndichi- ine ngati Rose sinditengera kuti followers andiuza kuti ndikayimire ndikayimire Mm. ndinawauza zoti ndakumvani Mm. chiganizo ndipanga ndekha okay nakatenga mapepala ndekha Mm. nakatenga ku region office ku Lilongwe kwa mayi Chawinga ndinafilla fomu ija Mm. ndikuyisunga kaye kunyumba wiki Mm. ndikuyilingalira Mm. kenako nangolipira Mm. tsiku limene ndinalipira ndalama ija inandiwawa kwambiri paja ndalama yambiri 1.3 million inandiwawa okay ndalama imene nde ndizikanena kuti anthu andituma nde ndikaluze Mm. Ah, ndigwirira ntchito ndinawauza zoti ineyo za pdp sindifunanso munthu andiuze sindifunanso munthu anditume Mm. ndipanga ndekha Mm. ndine yekhayo amene ndinayenda Mm. chitipa to nsanje okay constituency to constituency Mm. delegate aliyense amabwera convention nkhope yanga amayiziwa tinakumana tinakhala pansi tinakambirana zoyenera kuchita ngati uchipani Mm. mmene ndimapita ku convention ndimati anthu andale amakonda kunena kuti delegate ndiosapanganika Mm. delegate amasintha Mm. ine ndimafuna ndiwapange mawu aja ndiwaone pandekha Mm. kodi delegatedi amasintha Mm. delegatedi sapanganika Mm. kapena mutha kugwirizana chinthu chija nkukatani kukachitika Mm. chikhumbokhumbo changa chimene nampempha yehova Mm. ndi chimene napempha madelegate Mm. chinali chonena kuti ineyo ndimafuna kukhala the people's vice president okay what the people's vice president means Mm. is ifeyo ngati anthu amalawi mm. tasankha kuti vice president wathu ndi uyu Mhm. mawu amene ajawa akuoneka mumavotedwe awo eti kusonyeza kuti vice president wa anthuyu sali kuti nde akuchokera dera liti Mm. kambiri mukayang'ana voting pattern yathu Mm. imatengera kuti awa ndi akumpoto Mm. ah basi mavoti awo ndoti ndi akunosi Mm. eti mwina azangotenga kochepa mwina chigawo china chake yes pemphero langa kwa mulungu ndi kuma delegates inanena kuti kusatengera mitundu Mm. ndikufuna anthu onse amitundu akandisankhe Okay. utsogoleri wanga ndi uwu zimene ndikufuna kupanga ndi izi madelegates zili ndinu mm. and madelegates aja inde anandilemekeza okay tinali anthu opikisana angapo mmene timapita ku convention tinali tasala awiri komano pa anthu amene anaponya vote eti madelegate 979 anandipasa ineyo vote yawo ngati vice president wawo nzanga anapeza mavoti 73 what that meant is pemphero langa layankhidwa mm. am the people's vice president anthu kusatengera mitundu asankha kuti vice president wathu ndi uyu Mm, mm. am their choice apanga mbali yawo now i have the responsibility ndikwanirise mbali yanga imene ndinati ndipanga icha Mm. voti imene ijayi is a unifying vote ndi voti imene yabweresa mitundu yonse ya anthu pamodzi Mm. palibe mtundu umene unganene kuti awa sakanatha chipanda ife inu simukanawina Mm. anandivotera chitipa to nsanje and nchimene chocho nchimenenso tikufuna chitaoneka mu chisankho cha chaka cha mawa 2025 chifukwa chiyani mwalo wa ndale chifukwa konseku kumene mwafotokozazo mwakamba za maphunziro mwakamba zogwira maganyu mwakamba zokhalapo mwana wopempha m'misewu mwakamba nkhani yokhuza kuwerenga mabuku a abusa anu pastor chris Eh, sitikuonapo kuti mudagwirapo ntchito mchipani china mudagwira ntchito udindo wa ndale why mwapanga zolowa ndale ndale kwa ineyo zili ngati ntchito imene munthu umalembedwa alo mwapasidwa ntchito iyi muzigwira ntchito iyi and sindimaona nchi- ine ndale ndimazitenga ngati kuntchito ndabwera kuntchito Okay. eti that's my orientation Mm. so mwina mpamene pakuyamba kusiyana Ineyo ntchito yanga imene ndimagwira tsiku ndi tsiku ndimapita kale ku parliament almost every day um, ntchito yanga ndiyokhuza kafukufuku ndi malamulo research and policy eti mm. timapanga makafukufuku osiyanasiyana mu health sector uh, ku youth ku mm. agriculture ku chani eti ku za governance mm. and civic participation kafukufuku uja tikapanga timabweresa evidence kodi evidence ndi chani umboni umboni mm, mm, lamulo kuti lisinthe limafunika umboni mm. tikufuna izi izi izi chifukwa cha izi izi izi tikapanda kupanga izi izi izi zosatira zake ndi izi izi izi ndi ntchito yanga Mhm. eti so zimene zija timapanga ku palamenti timapanga ndi mabungwe osiyanasiyana akunja amalawi momuno Ah, ndi magulu ambiri a anthu kutengera ndi nkhani imene ilipo kandi achipembedzo ka mipingo Mm. iti so ineyo mu ntchito yanga muja Mm. ndimaona magapu amene alipo Mm. magapu amene alipo akulu ndi a utsogoleri utsogoleri wambiri umene ulipo ndi utsogoleri wa anthu amene sakuziwa zoyenera kuchita ndi udindo umene anapasidwa okay so uh, mwina mu- mu- mu- mukutanthauza kuti uh, dziko la malawi timasankha atsogoleri woti sadziwa ntchito yawo ayi sindikufuna mundipange quote choncho tili ndi atsogoleri amene ntchito yawo mwina amayidziwa komano chabe sagwira mmene ife amalawi timayembekezera kuti azigwirira ntchito yawo satumikira malawi mwina amatumikira malawi komano muku- maganizo awo eti koma osati maonekedwe a malawi Mm. eti okay so ndinaona kuti pakufunika selflessness kodi tinganene kuti chani kusazikonda kumeneko e, iweyo uzipereke Mm. pakusayembekeza cholowa komanso kuziyika patsogolo kuti uthandize anthu so mwina You must die ndi kupha the passion ndi zo- zokhumbakhumba zonse za moyo wako eti mm. for you to take on the burden mm-hmm. zimene zophinja zimene amalawi akumana nazo mm-hmm. ndi kuti uzikonze chimene ndimakhulupirira ndichonena kuti ngati kutchalitchi timanena kuti intercession mm. kupembezera sumazipembezera wekha umapembezera munthu wina mm. eti intercession you intercede for other people umapembezera anthu ena mm. koma mukupembezera anthu ena uja wothirira nayenso amathiririra Mm. your prayers are also answered kulalikira kuja ndi kumeneko through the same channel so pamene ndikufuna kutumikira amalawi Mm. eti amalawi ineyo ndi khumbo langa lonena kuti atukuke Mm. akhale oziyimira pawokha pachuma okay eti sindikukamba ngati dziko ndikukamba individual malawians aliyense aziona kuti ayi ineyo koma moyo wanga ukusuntha Mm. chifukwa pakati pano tikati tiyang'ane moyo wathu amalawi ukusika sikuti wayima ayi ukungonka numasikirasikira tsono chikhumbokhumbo changa n'chonena kuti amalawi ndiwathandize aliyense athe kumaziyimira payekha pachuma nkumaona kuti mwina dziko silikuyenda bwino koma ineyo pakhomo panga ndikutha kukwanisa kupanga zinthu abcde zimene sindikanatha kukwanisa Okay. kalikali pachiyambi penipeni sabata yatha ija ndinapanga introduce kuti ndi dr rose sakala uh, udokta uja tidalakwitsa kapena ulipo simunalakwitse ulipo munthu ne ndikupitirizabe maphunziro anga aja ndinapanga phd ya health economics eh, ndi university of pretoria Mm. so sikuti ndi udokta wopasidwa ayi ndithu wopitira mkalasi waza chuma mene tikukamba apapa chuma cha dziko so si si udokta ongobwera ayi Eh, ulipo ulipo ulipo okay Chabwino, pamene tikupita kumapeto ndi program yathu timafuna tsono timvesese kuti kuchoka pano kupita chitsogolo mwina ena akhoza kumafunsa kuti "Ah, komatu ndiye simunatchulepo kuti m'mbuyo mudakumanapo ndi dr nankhumwa nde lero zutheka bwanji kuti mudaonesa chidwi pa zipani zonse za ndale mdziko muno ndikusankha kukalowa pdp yangobadwa kumene komanso ah, nankhumwa nde zinakhala bwanji kuti mwina mukafike kuti "Ah, ine ndifuna ndigwire ntchito ndi bwanawa komanso ndifuna ndilowe chipani chawo chinakupangani inspire chani ine anankhumwa si achilendo mmoyo wanga okay anankhumwa ndinaziwana nawo chaka i think cha 2016 ndinaziwana nawo nthawi imeneyoyo ali kale ah, mp Yes. akutumikira kale boma Mm, anankhumwa ndagwira nawo ntchito closely kwambiri ah, ku maunduna angapo ali ku local government ali ku agriculture komanso mene anali a leader of the house mm. komanso leader of opposition yes paja anagwirapo ntchito ma position onsewo so amene aja ineyo ngati kundale eti munthu amene ndimamuyang'ana ngati mentor mm. ngati wondisula mm. ndi anankhumwa okay anankhumwa ndi mentor wanga chifukwa chani anankhumwa ndi mentor wanga chifukwa mukayang'ana mu story yanga yonse ija the humble beginning mm. sindiziwa kuti anthu andale ndi otani amene ndikuwaziwa ku malawi komano munthu wandale amene ine ndimamuziwa amene amapanga associate ndi background ngati yangayi ndi anankhumwa anankhumwa amathandiza kwambiri ana from underprivileged homes yes yes athandiza anthu ambiri ana athandiza kwambiri anthu okalamba athandiza kwambiri anthu osowa ndi mtima wa anankhumwa uwu wothandiza anthu umene ineyo unandikopa kuti a- abwana aja ineyo ndizigwira nawo ntchito Mm. kuti ndiwaziwe bwinobwino mm. and iwo aja atha kukhala ndi ndalama apapa Mm. ndalama ija iwo olo itati ndiyomaliza amalolera kuitenga athandize katchalitchi china chake mm. athandize ka mtundu wina wake wa anthu mm. kathandize chani komano sanganene kuti Fortune ndalama iyi ndiyomaliza basi ndalama ndilibe mm. yankho limene abwana sa sikwenikweni kukupasayi Mm. nthawi zambiri amati ndiona kuti ndipanga bwanji and mtima umene uja ine ndinaona kuti kodi azisogoleri tikanakhala kuti Malawi kuno tili ndi asogoleri ngati anankhumwa olo 10 Mm. komatu olo cdf ijatu isakukhala ndi mavutotu because bwezi kungoyenda amene kuyenayendere akamapanga chi- bursary akamapanga chitukuko chanji eti mtsogoleri wosafuna kuti cholowa chobwera chikhale changa koma chipite kwa anthu ndi mtima umene ineyo unandikoka kwambiri kwa nankhumwa okay olo ko mmene amavutika ku ku ujeni ku dpp kuja sikuti tinataya ayi mm. abwana aja ife timayang'anabe ngati mtsogoleri wathu Mm. kuti iwo chimene atapange ifeyo ngati owasatirawo tisatira chomwecho okay ndimene amasatira kuti apa zavuta ndiyambisa chipani changa why not bwana ine mmene ndanenera muja nakhala nawo ngati mmodzi mwa anthu oyambisa Yes, nawo yes, chipani yes, yes. Kuti munthu suyambisa chinthu ndi anthu amene sukuwaziwa Mm. zikusonyeza kuti olo bwana ajaso anali atikhulupirira Mm. kuti awawa ndi ana amene ife tachoka nawo kutali Mm. ndikugwira nawo ntchito sangatipange chipongwe Okay, Kuti?
okay.
so in politics i believe my boss Mm. dr kondwani nankhumwa Mm. is my mentor Mhm. is someone amene ndimamuyang'ana kwambiri ndi chidwi kuti mm. amene akundisula kwambiri pa nkhani mm. ya ndale mm. mwina rose sakala alibe background ya ndale kwambiri koma mm. abwana anga ali ndi background yayikulu ya ndale mm. komanso mukukhala kwawo ndi anthu amakhalisana ndi anthu amitundu onse bwinobwino mm. mwa kusatengera gawo kuti iwowo nda chipani chanji mm-hmm. ampingo wanji mm-hmm. adera liti ayi okay. so zimene zija zinenso ndi zinthu zoti ndikamayang'ana abwana aja ndimasilira eti komanso ndi munthu wozichepesa ndi andale ochepa kwambiri amene ali ofikirika ngati abwana athu aja. Okay, okay. abwana aja anali ndi mapozishoni akuluakulu koma olo ku constituency aliyense amafikira olo mmalawi munomo ambiri anthu amayimbira mafoni amayankha okha sikuti akuyankhanso kuti ayi yankhulani ndi personal assistant ayi. ndi ochepa akunga a Eh, okay, nankhumwa okay. so ineyo he is my boss uh, he's my mentor mm. and someone i hold in highest regards kuti mm. utsogoleri kwa ineyo umene ndimadziwa ndi wawo Okay. ndipo mu utsogoleri wawo ineyo ndi mmene ndimapeza njira mm. zoti tizi- tichita bwanji zinthu Okay. so ndi mmene ndima ndikuthokozeni kwambiri kuti titakupemphani uh, pa ma busy schedule anu takupemphani kuti ayi tikhale limodzi mprogram imeneyi mwadzichepesa mwabwera kuno kuzati kuti tiwapatsire amalawi tsatanetsatane wa moyo wanu kuti akudziweni chimenechi tikuthokoza kwambiri ndi mmenemu mmene tafikira kumapeto a programu yathu ya mlendo wathu msabatayi kwa masabata awiri takhala tikupatsirani mbiri ya ah, amene adali mu- amene adali mlendo wathu amene ndi dr rose sakala uh, kuchokera ku chipani cha peoples development pdp ine langa dzina ndi evans matola amene ndi mkonzi komanso muulutsi wa programuyi kufikira sabata ya mawa pamene tizakubweresereninsoni mlendo wina tingoti mwakoma nonse